Ar an líne liom, tá súil agam, tá Amy. Conas tá tú a Amy, bhfuil tú go maith? Hi, conas tá tú? Tá go maith. Fáilte romhat. Fáilte romhat go dtí Near FM. Fáilte is fiche romhat. Tá fhios agam go bhfuil tú gnóthach agus an deireadh seachtaine agus gach rud. Eh, dúirt tú liom go bhfuil na campaí samhraidh seo eagraíonn Ógras. Bhuel, ah inis liom píosa faoi Ógras ar dtús mar níl mórán cur amach agam ar an eagras. Yeah, cinnte, cinnte, fadhb ar bith. Go maith. So, em, is mise, tá mise mar Oifigeach Forbartha le Ógras agus, em, is óg-eagraíocht Ghaeilge í Ógras agus bíonn muid ag obair le daoine óga idir 7-17 bliana d'aois chun an Ghaeilge a spreagadh agus a chur chun cinn i slí spraíúil lasmuigh den scoil. Em, so bíonn clubanna óige ar siúl againn le linn an scoilbhliain ach mar a dúirt tú fhéin, bíonn campaí samhraidh ar siúl againn freisin, le linn mí Iúil agus de ghnáth bíonn na campaí seo dírithe ar páistí bunscoile kind of idir 7-12 bliana d'aois ach cinnte you know má tá éileamh ann le haghaidh campa déagóirí bíonn an féidireacht sin ann i gcónaí má tá an éileamh sa cheantar but yeah tá na campaí críochnaithe againn don bhliain seo díreach inniu actually ach bhí cúpla campa againn i mBaile Átha Cliath i mbliana agus d'éirigh go hiontach leo so yeah. Sin an rud, bhí suim faoi leith agam i sin. Um, nach raibh ceann, bhí ceann i Marino, an raibh? Nó, nó Bhí. sa ceantar seo, bhfuil sin, seo ár gceantar, nach raibh, Yeah, yeah. bhí, bhí ceann, bhí ceann i Marino, bhí, bhí an ceann sin actually ar siúl an tseachtain seo, so chríochnaigh sé díreach inniu. Oh, Um, breá, breá. agus bhí, d'éirigh go hiontach leis, bhí, bhí slua breá mór ann agus bhí, bhí seachtain iontach acu. Agus, um, um, páistí ó na Gaelscoileanna don chuid is mó a bhíonn i gceist, nó?
No, bhuel, tá, tá fáilte roimh aon duine, you know, níl, ní, ní gá go bhfuil leibhéal, you know, ní gá go bhfuil Gaeilge líofa ag na páistí nó aon rud mar sin, tá fáilte roimh páistí ó, ó scoileanna Béarla nó ó Ghaelscoileanna freisin, so tá fáilte roimh meascán de chaighdeán Gaeilge. Ó, tuigim, yeah.
So bhí, Yeah. cad, cad a bhíonn ar siúl? Cluichí, an gnáth rud, cluichí agus... Turas Sin an rud, yeah. Is, is, it's just gnáth campa samhraidh é ach just tá gach rud déanta trí mheán na Gaeilge so you know bíonn bíonn ar ndóigh bíonn cleachtadh comhrá Gaeilge acu gach maidin agus ansin bíonn ealaín agus spórt agus cluichí, ceardlanna. Bhí turas lae acu chuig ehm feirm agus eh teach Newbridge an tseachtain seo. Yeah.
Domhnach Bat, nach ea? Sin é, yeah, yeah, sin é go díreach. Go deas, yeah. Agus bhfuil bhfuil cinn faoin tuath, faoi na Gaeltachtaí nó bhfuil siad Yeah, so well is is is eagraíocht náisiúnta muid Ógras, so bíonn campaí agus clubanna ar siúl againn mórthimpeall na tíre ar fad, so aon áit atá féidearthacht nó éileamh le haghaidh club nó campa, tá muid sásta díriú isteach ar na ceantracha sin. So tá fhios agam bhí cúpla campa ar siúl thíos i gCiarraí agus i gCorcaigh agus i nGaillimh agus. raibh sibh i Corca Dhuibhne nó cá háit i Ciarraí a raibh sibh sa gcampa? No, bhí sé i, bhí ceann i Ballyheigue ceapaim an tseachtain seo agus yeah agus Trá Lí agus. cúpla áit éagsúla. Tá comhghleacaí liom, Risteárd is ainm dó, tá seisean ag déileáil leis na campaí agus na clubannaí i gCúige Mumhan so bhí seisean i gceannas ar na campaí sin so tá seans go raibh cúpla ceann eile go bhfuil in easnamh agam ón liosta sin. Agus tusa an oifigeach do Cúige Laighean agus Baile Átha Cliath? Yeah, sin é go díreach. Tá mise i gceannas ar Chúige Laighean agus Chúige Uladh.
Sea. Agus cárb as a tháinig an eagraíocht? An bhfuil sibh bainte le Conradh na Gaeilge nó tá sibh neamhspleách? Yeah, bhuel, thosaigh an eagraíocht ar ais ins na 1950idí agus bhí sé bainteach le Conradh na Gaeilge agus anois tá muid kind of ar, you know, is eagraíocht neamhspleách muid anois. Sea. But yeah, you know, um, tá, tá, tá muid timpeall le fada, um, agus b'fhéidir nach bhfuil aithne ag a lán daoine orainn, but ba mhaith linn é sin a réitiú. bhí an, an t-ainm cloiste agam cheana féin, but ní raibh, Okay. ní raibh mórán eolas agam go dtí, go dtí go raibh mé ag caint leatsa. Anois tá mé ar an eolas. Oh, okay, iontach. Eh, ceist eh, beag, eh, de, eh, do cara i, i Ciarraí, aon seans go bhfuil ticéid don chluiche ar an Domhnach ar fáil, nó níl?
No, níl aon ticéad agam ach an oiread, beidh mé ag féachaint air sa bhaile ar an drochuair but yeah. Mise freisin tá an cosúlacht sin, bhuel tá tá m'ainm isteach i gcúpla em bhuel is ag crannchur nó tarraingt but beag seans tá tá an-éileamh ar na ticéidí. So I know tá siad cosúil le gold dust. Oh díreach.
So tá tú críochnaithe le do chuid, mbeidh tú ar saoire anois, bhfuil deireadh leis an Ógras anois nó? Bhuel, so, no, so tá na campaí críochnaithe anois ach you know beidh muidne ag díriú isteach anois ar pleanáil don bhliain amach romhainn. Mar a dúirt mé, you know tá, bíonn clubannaí óige againn le linn an scoilbhliain freisin. Dúirt tú é sin, sin an-mhaith mar domsa, bhuel is ea, tá, tá go leor le déanamh nuair atá siad ar scoil but tá kind of bearna ansin do na déagóirí, níl mórán ar fáil, yeah, dóibh tar éis, sin tar éis na scoile. Cinnte, yeah, agus you know, you know táimid i gcónaí ag iarraidh níos mó clubannaí ehm a bhunú agus a reáchtáil mar, agus you know má tá aon duine ag éisteacht agus má cheapann siad go bhfuil, éileamh ina cheantar le haghaidh club óige Gaeilge you know le haghaidh más páistí bunscoile nó páistí you know déagóirí sa mheánscoil tá muid i gcónaí ag iarraidh cloisteáil uathu agus you know féidearthacht má tá féidearthacht ann club a bhunú é sin a dhéanamh cinnte. Agus féidir teagmháil a dhéanamh ar an ar bhí mé ag breathnú ar an suíomh idirlín tá sé an-mhaith tá sé sna. Sin é go díreach yeah cinnte so tá sé an-éasca just www dot ogras dot ie agus tá na list you know. na sonraí teagmhála uilig ansin. OK, bhuel listen, go raibh míle maith agat Aonghus, go n-éirí go geal leis an obair, gach rath ar an obair. Go raibh míle maith agat agus go raibh maith agat as ucht an agallamh seo.
Tá fáilte romhat, tá fáilte romhat.
OK, slán anois, slán.
Slán, slán. Slán.